kokakhala kuno chisomo chake nchokwanira pasta faisoni ndiye dzina langa ndikulandireni okondedwa nonse mwapaderadera pano pa arespect tv tinodanana nerudo ramwari lero tili pompano ndipo tikukambirana pa mutu woti ukamasamuka mnyumba kodi chinsisichi mumachidziwa kodi mudachitapo noti chinthu ichi kodi pali chinthu china chimene chimachitika munthu akamasamuka mnyumba kodi inu mudayamba mutasamuka mnyumba kapena nyumba yanu njomweyo kuyambira kale kale mumangokhala yomweyo simudasamukepo simudatenge galimoto nkuyamba kututa katundu kusamutsa katundu mnyumba namasamuka ulendo wakutali kupita kutali kodi chimene chimachitika mumachidziwa ngati simmachidziwa lero muchidziwa palitu mnofu apa palitu kudya bwino apa palitu kudziwa apa takhalani pomwepo tiyeni tiwerengeni baibulo lathu buku la mateyu haleluya haleluya mateyu chapter chake ndi cha 13 vesi yake ya namba 47 baibulo kodi likuti chani mutu wa nkhani fanizo la chuma chobisika la ngale la khoka 47 7 verse bible likuti ndiponso ufumu wakumwamba uli wofanana ndi khoka loponyedwa mnyanja ndi kusonkhanitsa pamodzi za mitundu yonse 48 verse limene podzala analivuulira pa mtunda ndipo mmene adakhala pansi adazisonkhanitsa zabwino mzotengera koma zoyipa adazitaya kuthengo 49 verse Padzatero pa chimaliziro cha nthawi ya pansi pano angelo adzatu adzatuta adzatuluka nadzawasankhula woyipa pakati pa abwino 50 verse nadzawataya mng'anjo ya moto komweko kudzakhala kulira ndi kukukuta mano mtendere mtendere abale wanga wokondedwa mwa ambuye wathu yesu khristu mpulumutsi wa moyo awa ndi mawu a mulungu amene inu komanso ine tawerenga za fanizo la khoka ngale abale wanga baibulo likufotokoza momveka bwino kuti tsiku lomaliza

zoyenerera zabwino naziika potero ndipo akuti zonse zoyipa zitsotso zinyalala mchenga kaya ndi chani achule kaya ndi chani amulengalenga zonse zimene zidalowa mkhoka zosadyibwa zopanda pake adazitaya kuthengo ndiye akuti chimodzimodzinso amayi abambo mnyamata msungwana akuti pa tsiku lomaliza angelo adzalamulidwa basankhani zoyenera batengani anthu abwino muwasiye potero tengani wonse woyipa amene asalapa mukawaponye mng'anjo ya moto. Kodi inu muzakhala mbali iti? Zimene mmapangazo nzokuyenerezani kukapezeka ku paradaizi kapena ku ng'anjo ya moto zimene muli nkuchitazo zigololo abortion kulanda amuna a eni ake kulanda akazi a eni ake umbava zinyengo utambwali ukapsala zokuyenerani kuti kumwamba mukalowa haleluya haleluya tikunena kuti ukamasamuka mnyumba abale wanga mnyumba mmatha kukhala zinthu zosayenerera zinthu zoti sizizagwiranso ntchito zinthu zosafunikira zinthu zoyenera kungozitenga nkuzitaya koma anthu amapezeka kuti akungozisunga akungozi

kuti apa pali chinthu china chopanda pake anthu amatha nkumasiya zovala zakutha malo moti atenge apangire zikolopa kapena asonkhanitse pamodzi aziwotche amatha nkumangozisiya mbale zosweka zopanda pake ende zinyalala pansi pa matumba achimanga zinyalala pansi ende pabedi Osasamala nkumasesa pa sitirumu, kupita pa khonde kukasesa, kupita pa bwalo nkukasesa, koma mkatimu muli nyansi. Sono zimazaoneka nthawi ya msamuko, nthawi yosamuka tikamasintha nyumba. Umadabwa zinyalalazi zachokera kuti? Abale mabotolowa achokera kuti? Mbale zoswekazi zachokera kuti? Umadabwa

kakwezeni galimoto pita nazoni limodzi musazisiye zimakhala m'nyumba momuno muno ndi zanu batengani satenga ayi haleluya tikamasamuka m'nyumba wakondedwa pano anthu akulephera kumvesesa kuti ichi ndi tchimo ichi ndi tchimo ndisiye ichi ndi tchimo ndisiye kukhala pa banja losadalisa ndi tchimo inde ndidalisise banja

koma tsiku lotsiriza tsiku la chiweruziro anthu azazindikira atamaliza kunyalanyaza anthu azazindikira izi n'zimene zimachitika munthu akamasamuka m'nyumba saziwa amangoti zonse zili bwino akasiya plasma poteropo basi akasiya chi display poteropo fridge ikukukuma poteropo amangoti basi zili bwino atakolopa nditu basi matailosi ali nyezi nyezi Sadziwa kuti m'nyumbamu muli ziakatundu zosafunikira zopanda ntchito nthawi ya msamuko sinzatenga singatenge zimaonekera tsiku losamuka Eh, kulowera ku chipinda uku upeza zili mbwe pansi ponse kupita chipa- chipinda ichi upeza zili mbwe pa sitting room upeza zili mbwe mbwe abale zonsezi zachokera kuti nyumbayi nima nimasesa daily nyumbayi nimakolopa daily nyumbayi mudali wa ntchito amasamala bwino kwambiri amapukuta display every day izi zachokera kuti tizazindikira koma nthawi itatha kuti nyumbayi sinali yabwino konse. Nyumbayi mudali zinyalala zochuluka. Pano aliyense ndi woyera, pano aliyense ndi wolungama, pano aliyense ndi Mkhristu, pano aliyense ndi wopemphera, koma tsiku lotsiriza kuzaziwika kuti nyumbayi ndimasungira katundu woyipa. Boza lidali tchimo. mitala lidali tchimo nyanga zidali tchimo ambuye atithandize kwambiri pasta Faisoni ndiye dzina langa plus 265884453937 kapena plus 265993982982 shalom shalom shalom